ama m nwanne nwoke Peter Obi my former governor as a very stubborn man mana ọ bụrụ maka mgbe gị na onye amụma nwere okwu Zionite ị ma na ị bụ a Zionite ị ma na ị bụ a member of Zion biko tinye ọnụ n'okwu a because n'ihe a na-ekwu unu ma na the power of a prophet no matter what ọ kwa unu mụbụ onye Fada Mbaka megolu vidio o wee sị that na social media cannot defeat the power of a prophet ihe o kwuru ụfọdụ n'ime unu ghọtara ihe o kwuru eziokwu na o nwere onye o kwuru okwu akpọ afa mana kwesịrị ịma onye na-ekwu maka ya ka m gwa unu eziokwu ee eh? ọ na-abụ ọkụ daa ibube ọ dịka ọ nyụrụ anyụ mba maka na onye na-ekwu maka ebe onye anyị ma from mgbe pere mpe onye na-akpa ike onye onye onye nya na e, e, Yar'Adua nụrụ ọgụ Obasanjo nụrụ ọgụ Chimaroke nụrụ ọgụ o merie ya odogwu bụ odogwu ka m gwa gị eziokwu nwanne nwoke Peter Obi bụrụkwa my former governor agwa m gụ gara aga wee sị gụ jee yọọ mgbaghalụ ị jụrụ ajụ so many people from UK o nwere nke kpọrọ m yesterday I recorded m the call but mụ asị ka m put na social media ọ sị m mba a na-akpọ m from many country na-asị m that m mee vidio gwa nwanne nwoke bụ Peter Obi ya gaa ka ya na onye amụma dozie gụ na onye amụma nwee okwu ị chọ ka ị ja-eje winuo ihe a nọ n'ime bụ ọnwa septemba ihe m na-achọ ịgwa gụ nwanne nwoke Peter Obi bụ gị jekwa Supreme Court ị ka ya ada ọ bụrụ na gị na onye amụma nwee okwu ndị be anyị ndị na ndị ahụ emecha vidio apụta na social media apụta na comment section a na-akparị m biko don't insult me kama nyere m aka gwa nwanne nwoke okwu ya jee mee ihe dị mma because na ọ bụrụ na o win o mee win ugwu anyị ka na-ata afụ Peter Obi winuo things will be okay we will be enjoying in this country mana ọ bụrụ na o winurọ anyị ma ya taa afụ ya Mbaka bụ ọgaranya ka ọ bụ o mego investment nwezi ihe mgbe n'ụwa ka Mbaka taa afụ ma ị gara ekpere ma ị gara ekpere o mego investment ọ ka abụ ọgaranya Peter Obi emego investment ọ ka abụ ọgaranya anyị ma mgbe dị na-ata afụ Nigeria is so corrupt Nigeria is 100% corrupt we need a good leader or military coup anyone that God can answer us

die in silence that is kind of country you want us to uh, uh, uh, you, you are praying for us to in fact ndị be anyị bikonụ Zionite ọ bụ na ị bụ a Zionite ọ bụ na ị bụ a Zionite ị kwesịrị ịma na Mbaka na na na na Ebuka Obi bụ son and father and ị kwesịrị ịma the power of a prophet na prophet abụrọ onye gụ na ya pụta tomorrow na-ama aka gụ na onye amụma nwee okwu ị gaa ka gụ na onye amụma dozie because gụ na onye amụma nwee okwu ị jụ ka gụ na ya dozie ifere ga-eme because onye amụma kama ifere eme onye amụma kama o mee fast na prayer dry fast na prayer kama etinye ihe etinye n'ihe ifele ọ ihe issue Fada Mbaka na Peter Obi nwere ana m agwa Peter Obi wee sị ya gaa ya yọọ Fada Mbaka mgbaghara several times ọ jụrụ ajụ maka na ma my former governor Peter Obi nwere isi is a very stubborn man kịta ọ chọrọ ịga Supreme Court no problem go ahead gaba mana ọ ihe m chọ ịgwa gị bụ na gị na onye amụma nwee okwu ị ka ya ada ị ka ya ada Zionite adoration members bikonụ yọọnụ ya biko ka o jee yọọ ya na onye amụma dozie ya ya na onye amụma dozie akụ o ji abụla aka oji were gị na wee winuo nna ha ekwu na-ekwusi ya ike unu mgbe ọchị Fada mbaka gbagbara nwe nkịtị ụfọdụ n'ime ụnụ ya sị ee ọ bụ ihe niile o kwuru bịa na mmezu ka m gwa gị eziokwu mbaka gbara agwa mụtara last time wee sị ụnụ that na o nwere ihe dị iche na okwu onye amụma okwu amụma na okwu nkịtị mbaka bụ mmadụ ka ọ bụ ọ bụrọ ihe niile o kwuru bụ okwu amụma o nwere ụfọdụ ihe ọ na-ekwu as normally as a human being ọ bụrụ ọzọ e mewe sị ee na ọ bụkwa onye okwu onye okwu amụma ọ na-agwa na ihe a bụ okwu amụma ka ọ bụ no a god holy spirit tells me nke a ga-abịarịrị na mmezu mana nke o nyere solution as a as a human being ọ bịa na mmezu ya sị na okwu amụma ka ọ bụ ihe o kwuru ụjọ okwu nkịtị ka o kwuru as mmadụ ọ bụ ị ghọtago mana Mbaka bụgo ọnụ because ihe ahụ ọ gwara Peter Obi ọ bụ ọnụ ka ọ bụrụ ya ọnụ nna na m gwa gị eziokwu jekwanụ ji a na i swear nwerọ ihe ị mekata n'ụwa ka ị merie ya odogwu bụ odogwu abụchakwa ihe a na-ebu na social media ọ bụ na ị bụ a Zionite ọ bụ na ị bụ nwa adoration ị kwesịrị ịma the power of a prophet gụ na onye amụma enwena okwu gụ na onye amụma amana aka gụ na onye amụma emena ndọrọ ndọrọ maka na ka m gwa gị eziokwu ụfọdụ nwere ike na-asị ee eh, maka na eh, corruption of this country kpatara na Peter Obi ewinurọ ee i chefuzikwazie na that na Felo bụ a very stubborn man Felo he was the one of the most corrupt leader felo but mgbe chineke batara o tie ya mmanwụ ọfụnụ na-eme mgbe chineke batara through moses o tie ya mmanwụ o kweta na gịnụ n'ike edo ike edo a sị na that na na corrupt leaders ọ bụ na onye amụma kpee ekpere yọọ chukwu yọọ chukwu yọsie ya ike ee eh? unu afụ na chukwu na chukwu na nya ihe unu feel na ọ dịrọ possible adị possible biko nu ụmụnne m ọ bụrụ na ị bụ a Zionite biko nu soro m ka anyị gaa yọọnụ ya Peter Obi sị ya biko ya je yọọ onye amụma mgbaghalụ na o nwerọ ihe o nwere ka gaa n'iru n'ụwa with gị na onye amụma inwe okwu ọ dịrọ possible ndị Zionite kwesịrị ịma the power of a prophet ụmụ ebube mmụọ nsọ kwesịrị ịma the power of a prophet ọ bụrụ na ị bụ nwa adoration ị kwesịrị ịma the power of a prophet biko nu ya jee yọọ mgbaghara ya jee yọọ mgbaghara ya jee ya na onye amụma dozie o nwerọ ihe e ji okwu na ụka eme bikonu e, ego ọ na-ewesti na na court ọ bụrụ na o jiri ego afụ help all the youth na village ya onye makwa how many people that you can help with that money why wasting money when you know that you have issue with a prophet kee ihe ị na-ewestiri ego ebe ị mara gị na onye amụma nwere okwu and iwe menu man ị ma winu kee ihe a na-emere isi ike na for for for what ihe a bụrọ mgbe gị na em Ngige nwere okwu ị gara court for three years merie nke a kịta dị iche na nke a gị na onye amụma nwere okwu gị na onye amụma nọ in dispute bikonu ka unu yọọ ya bikonu ka o jee yọọ mgbaghara onye nene na okwu onye amụma na onye amụma na-ekwu maka ebe onye nụgolu ọgụ with so many great people mana yet ha emerirọ ya onye amụma bụ onye amụma bikonu bikonu gụrụ yọọ nwanne nwoke obodo mma former gọvanọ ka o jee yọọ mgbaghara ka ya na Mbaka dozie unu wọchị fụ na Mbaka gbara unu nkịtị kemgbe ihe o ji gba nkịtị hụ bịa kọma Hey God, amaghị m ka m ga-esi kwuo okwu. Esendigo m message to, to Obi privately. Ọ fụrụ, ọ fụrụ the, the message because I, I when somebody open you open your message, you, you will know. Ọ fụrụ the, the message. Ọ fụrụ ya, ọ gụrụ ya, gba nkịtị. You just know no mu mu mu kwelibe. Fine, no problem. But emere nu manana. Mara ma that na ego ị na-ewaste na na Supreme Court. Na nke ị waste waste na na tribunal can settle so many youths in your village.

mana duta na anyị niile ụmụnne ndị ama m the power of a prophet Mbaka ji kwuru okwu biko biko biko share this video let's go viral follow my page for more Kizito the Keke Driver and Kizito Media mma na-ekwu eziokwu na-aga n'iru ọsọ ọsọ go share this video and follow my page for more updates